Ka dugutigi fo k'an ka limamu fo k'an ka foli ɲɛsin ɲangara dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen ma a karamɔgɔ bɛɛ an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn n'an bɔra yen an bɛ jamiyat ansar dinil islamiya fo k'u barika da k'u wale ɲuman dɔn silamɛya ni kɔrɔ b'a la nin jama in ka bɔ a bɛ silamɛya bonya de fɔ a bɛ silamɛya kelenya de fɔ a bɛ silamɛw ka badenya de fɔ o de la ala ko i'tasimu wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu a silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na a kana fara n'aw bɛnna ala b'aw dɛmɛ silamɛya a dira an ma diɲɛ na yan de an ka baara kɛ n'a ye taara an na lafiya kɔmi a b'a faamu cogo min na An delila silamɛya la seli ni sun de don n'i selila i sunna a bɛ fɔ i ye silamɛ ye i bɛ mɔgɔ faga o kɔnɔ i bɛ dabalijugu kɛ o kɔnɔ i bɛ hasidiya k'o kɔnɔ i bɛ walimuso tigɛ o kɔnɔ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ o kɔnɔ mɛ an k'a dɔn silamɛya ma na ni o ye silamɛya nana de an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma ni se bɛ min ye o ka dɛsɛbaatɔ dɛmɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma silamɛya nana o de la a fɔra a ma ko diinu salam o de la a fɔra el islam ko tanga diinɛ kisi diinɛ n'i donna ale la i ka tɔɔrɔ tɛ se maa ma i ka tɔɔrɔ tɛ se i yɛrɛ ma la darara wala dirara o ye ala kira sɔlɔ salamu ka hadisa ye silamɛ tɛ maa tɔɲɔ a t'a yɛrɛ tɔɲɔ ɔ silamɛya bɔra o de la u ye silamɛya kɛ dɔrɔn ni misiri b'aw fɛ yen aw ye silamɛ ye a bɛ dabalijugu kɛ ɲɔgɔn na a bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ a bɛ ɲɔgɔn hasidiya a bɛ ɲɔgɔn juguya mɛ n'a bɛ seli dɔrɔn ko a kɛra silamɛ ɔ ka wuli k'o de walanwala mɔgɔw ye u k'a dɔn o ye sitanɛ ka janjuru de ye n'i sara o la i bɛ taa jahanɛmɛ de kɔnɔ an ka wuli ka jɔ kun ye nin de ye Ni an fa bɛ ka nɛni o de la an ba bɛ ka nɛni kumajugu bɛɛ bɛ ka fɔ an ma mɛ ala ta y'a ka diinɛ ye ala ko in tansurullaha yansurukum n'a ye ala dɛmɛ ala b'aw dɛmɛ tuma na silamɛya tɛ seli ye sun tɛ jaka tɛ hiji tɛ a donna na de kira ye san tan ni kelen kɛ makan ani silamɛw ni muminiw seli faridayalen tɛ yen sun tɛ yen jaka tɛ yen hiji tɛ yen silamɛw bɛ yen Ɔ silamɛya kun ye mun ye? Naamu. Ka ban boli bato la. Ɔhɔn. Jogo jugu minnu bɛ yen ka yɛlɛmɛ cogo ɲini o la. Naamu. Jɛnɛyaw. Ɔhɔn. Haasidiyaw. Ɔhɔn. Dabali juguyaw. Ɔhɔn. Mɔgɔ juguyaw. Ɔhɔn. Sinji tigɛw. Ɔhɔn. Ka se ka o dilan cogo ɲini. Naamu. Nin bɛɛ kɛra ka sɔrɔ seli ma na. Tiɲɛ! Seli di don Ala fɛ kira ma. Ɔhɔn. A ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ko a k'a dɔn seli tant que aw bɛ seli. Naamu. Seli b'aw dɛmɛ de. silamɛya nana min ɲini n'o ye jogo dilali ye n'o ye sinji tuguli ye n'o ye dɛsɛ eh, setigiw ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ an ka ɲɔgɔn kanu an ka tɔɔrɔ kana se ɲɔgɔn ma ko silamɛya y'o min ɲini ko n'an selila hmm. seli b'an dɛmɛ an ka se k'o kɛ u sina ka seli yɛrɛ bila o nɔ na ten eh. seli b'i dɛmɛ i jogo ka ɲɛ eh, mais ni seli yɛrɛ kɛra jogo juguya bɔyɔrɔ ye eh. n'i selila n'a fɔra i ma silamɛ fɛn o fɛn ka di i b'a kɛ n'i sara u b'i cɛ ka na ko silamɛ kun don a kun bɛ seli wa a kun bɛ seli mais a ye mɔgɔw ta tiɲɛ ah. o t'a la a ye walimusow tigɛ hmm. o t'a la hmm, hmm. a ye dabali jugu kɛ o t'a la faama min don a ye mɔgɔw tɔɲɔ ah. o si t'a la N'u y'i nɛgɛn yan k'i ye silamɛ ye n'i sera ala ma i bɛ fɔ i jigi kɔ o tuma na silamɛya ye hinɛ de ye ɲɔgɔn dɛmɛ de don bɛn de don o de la baya nana a y'a dɔn o kuma tɛ se ka fɔ bi n'i ko baya dɔrɔn dɔw bɛ ɲinɛ hali seli sura kɔ sisan sisan an y'a dɔn ko docteurw bɛ yen ko mɔgɔw kalanna Egypte jami azhar la an y'a dɔn sisan ko mɔgɔw kalanna madinɛ an y'a dɔn sisan ko kalanbaabaw bɔra arabu jamanaw na an y'o dɔn sisan de kuma jumɛn kuma min na baya ko fɔra et puis kuma jumɛn kuma min na mɔgɔw y'a minɛ o tuma na docteurw wulila u yɛrɛ ɲuman na kalanbaabaw ko tiɲɛ tɛ ko mun tɛ tiɲɛ ye eh. fara walimuso la o tɛ tiɲɛ ah. a kana sonyɛni kɛ o tɛ tiɲɛ ye ah. a ye sinji tugu tɛ tiɲɛ a ye tugu kira kɔ n'a y'a bila baara ɲuman min na a k'a kɛ o tɛ tiɲɛ ye la ilaha illallah amin mais ko docteur baw kalanbaa baw minnu kunkolo yɛrɛ bɔra alikaba la ka na olu ko ko non ko silamɛya donkan tɛ an ko non kɛlɛ t'a la pas de problème ni silamɛya donkan tɛ ah. mun don ala kɔni y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ bukhari y'a fɔ musilimu y'a fɔ abu dawudu y'a fɔ tirimizi y'a fɔ ibnu maja y'a fɔ o tuma na mun don ni silamɛya donkan tɛ ah. silamɛya ɲɛnan kɔni don o tuma na ni silamɛya ɲɛkan don a ye hayidara to yen a k'ala minɛ o ye jumɛn a k'a fɔ baya tɛ silamɛya donkan ye nka a bɛ silamɛya ɲɛ kira ni sahabaw y'a kɛ a ye na an k'a kɛ ne hakili la laadiri bɛ kuma tan maa min bɛ siran ala ɲɛ o bɛ kuma tan mais k'a sɔrɔ ala kira ka sahaba kelen tɛ yen min sara n'a ma baya kɛ a tɛ yen abubakar umar usman ali ani sahaba bɛɛ sahaba o sahaba mana jigin i kɔnɔ na an b'a ka baya kɛ yɔrɔ bɔ ka d'i ma a bɛɛ ye nin layidu wɔɔrɔ ta alakira ye sallallahu alaihi wasallam dɔw ko non ko a tun bɛ kɛ kira de ye ko kira sara a ye jɛnɛya dabila o tun bɛ kɛ kira ye kira sara jɛnɛya dagara kɔ a ka misiriw de jɔlen don yan kira de ye misiri jɔ ni kira sara a ka misiriw ka kan ka ci ni kira sali bi fɛn bɔ diinɛ na aw man ka sun bilen la kira nana ci de lase a nana ni min ye a y'a d'a ma a taara k'a to ni min y'a minɛ i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ban'a na la ilaha illallah mana an bɛ min fɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ bi bɛɛ bɛ ka kulo jogo de kama sonw y'an tɔɔrɔ faamaw y'an tɔɔrɔ cɛ nɔrɔlen bɛ muso la n denmuso ma sabati a bɛɛ bɛ mun nɔfɛ jogo ala ye layidu wɔɔrɔ min di kuranɛ kɔnɔ ni alakira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam n'a mago bɛ alijinɛ na a ye na nin layidu wɔɔrɔ in ta a bɛ kisi ni maa min bɛ kisi ɲini a da ye o kɔni i bɛ ban na mun na mun na ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ e ban o na mun na k'u y'a mɛn Hayidara da n'i ka sanu binna bo la i b'a to yen wa i bɛ bo ko ka bɔ a la alors n'i y'a mɛn Hayidara da Hayidara n'a kunko to yen e kɔni k'i ka kunnanja ta an b'a laban ni layidu wɔɔrɔ ye minnu b'a fɛ k'a ta Hayidara ta tɛ dɛ Ala ka kuranɛ an ka hadisa kitabu si tɛ yen a tɛ min kɔnɔ mais an ye kɛlɛ kɛ mun na i bolo minɛ i bolo jigin i bonsi bila u ka aya kelen jira an na kuranɛ kɔnɔ an tɛ wajuli kɛ bilen min b'a kɔnɔ ban kɛr'o la min t'a kɔnɔ o de fabriqué la k'o inventé ka kɛlɛ kɛ n'o ye fara walimuso la ah. i bonsi ka jan a ka surun o ah. jɔyɔrɔ jumɛn b'o la hasidiya dabila ah. i y'i bolo minɛ i y'i bolo jigin o jɔyɔrɔ jumɛn b'o la alors fɛn minnu b'i ye hmm. elmariyat hmm, hmm. o de taara ka kɛ diinɛ a bonsi ka jan a bolo minɛnen don ye cogo mais fara walimuso la hasidiya dabila a ye ɲɔgɔn kanu a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɛra kɛlɛ ye an bɛ taa mun fɔ ala ye hayidara y'a lakali de mais hayidara m'a fɔ an y'an ka silamɛya ɲuman bɛɛ bila k'an sen da o kan o tuma na fɛn min t'an tɔɔrɔ burufiyɛla dɔ wele a ye mikɔrɔ siri

seli bɛ na don min na ah. a ye muminiw sɔrɔ yen ala ko kira ma a di muminiw ma a fɔ n ka jɔnw ye hmm. minnu k'u dalen bɛ ne ala la k'u ka seli jɔ a fɔ n ka jɔnw ye hmm. minnu k'u ye mumini ye k'u ka seli jɔ mana seli nana muminiw sɔrɔ yen seli ti maa kɛ silamɛ silamɛw de bɛ seli a y'a janto n na dɛ diinɛ in turula an kun kan mais anw b'an seko k'a la yann'an ka sa fanɛni t'an segi banɛni t'an segi tɔgɔcɛn t'an segi fɛn o fɛn ka d'i y'a fɔ mais ala ka tiɲɛ fo a ka taa dɛ cɛw sɔnna bi musow y'a minɛ ni jogo da an bɛ ɲagara ɲagara ɲagara nka bɛɛ ka baya kɛ ni jɛnɛya dabilala ɲagara mun bi se hayidara ma bɛɛ ka baya kɛ ni sonyɛni dabilala yan ne ka mun bi yan o tuma na silamɛya hɛrɛ bi a kɛbaaw de kan an dɛsɛra nin de la k'a kɛ seli seli fu ye ten turu ka wuli mɔgɔ minnu selila ala kira ka misiri kɔnɔ ka tila ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ hakɛ b'o la ka seli madinɛ misiri kɔnɔ ala kira kɔfɛ n'i selila ala kira ka misiri kɔnɔ seliko kelen seliko waa kelen de baraji bɛ d'i ma n'i ye selifana kelen seli selifana ba kelen o de baraji bɛ d'i ma n'i selila alikaba kɔnɔ n'i ye selifana kelen seli selifana waa kɛmɛ o de baraji bɛ d'i ma ne filɛ ka kafiri min fɔ a selila alikaba kɔnɔ ka seli ala kira ka misiri kɔnɔ o dama tɛ dɛ ala kira yɛrɛ de y'a ka alimami ye a ye kuranɛ ta a sara min kɛ a denkɛ nana kira yɔrɔ la ko a k'a ka jalamugu di a k'a kɛ k'a fa kasange peut-être hmm. kira ka jalamugu kama ala na hinɛ a fa la kira ma kɛlɛ k'a la kira ye jalamugu bɔ k'a d'a ma a taara a fa kasange ni kira ka jalamugu ye kira yɛrɛ nan'i jɔ k'a b'a su seli kira selila a su kan ala ko hmm. i ye n yafa deli ninnu ye i ma yafa deli ala ti yafa ninnu ma a bɛ seli a bɛ sun a bɛ seli kira de ka misiri kɔnɔ kira de y'a ka alimami ye kira de y'a su seli mais ala ko kafiri bɛ jahanɛmɛ na mais a kun bɛ seli alimami sigilen bi yan o kuranɛ bi yan walahi hayidara hayidara ɲɔgɔn sama t'anw ka diinɛ la aa o t'a la ni ne ko alimami ma anw ka so mɛlɛkɛw bɛ jigin yen n'a ye so sɔrɔ a bɛ fɔ nkalontigɛla don nka n'i ko ala ko tan aa o t'a ka so ye bilen dɛ fiyewu hayidara n'i ye nkalon tigɛ a bɛ cɛ ka k'i kun kɛnɛ kan selila dɔ taara jahanama na tan alors anw dun e bɛ alimami jumɛn kɔfɛ muso fila b'i kun hmm. don o don kelen bɛ ɲɛji la waa kelen bɛ dogo ka di dɔ ma dɔ bɛ kɛmɛ ɲini o tɛ sɔrɔ e biri bɛ misiri kɔnɔ yen alimami a muso ye mankan ci yan dɛ ayiwa o tuma na u ye ngɔri ko yɔrɔ ka jan ko an ka fɛɛrɛ minɛ ayiwa o tuma na an nisɔndiyara yangara ala ka hɛrɛ di aw ma aw ka dugu ala ka barika don a la ala ka garisɛgɛ ɲuman di aw ma ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ salamu aleyikum wa rahamatulahi taala wa barakatu